dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen chaulere cha ambuye athu yesu khristu chifundo cha mulungu atate komanso mphatso za mulungu mzimu woyera zikhale nanu abale nthawi ya mtengo wapatali nthawi imene timagawana mawu a mulungu yafikanso tatiye tisendere pafupi tione kuti kodi lero mulungu atitengera kuti ndipo lero tigawana zotani zoti zithandize moyo wathu wathupi komanso moyo wathu wa mzimu lero mawu athu achokera pa yohane chapter 19 ndime ya 25 mpaka na ndime ya 34 ndipo mutu wathu tikunena kuti chuma chakumtundu bandi isanagawane zida tifuna kukambirana za chuma chakumtundu bandi isanagawane zida tipemphere mulungu atate amphamvu zonse tikuthokozani kuti simulekeza kuitana tonse ana anu ndi kutikhazika pamodzi kuti tioneke kuti ndife ana atate mmodzi tikupemphani kuti mutichotsere zonse zimene zikutilekanitsabe kuti poteropo zaulere zimene inu mumagawira ana anu zikhale zinthu zoti onse athe kupeza kuyanja kuchokera ku zimenezo tikupempha zonsezi mdzina la yesu khristu yemweyo ambuye athu amen pafupi ndi mtanda wa yesu padayimirira amayi ake ndi m'bale wa amayi akewo mariya mkazi wa kleopa ndi mariya wa ku magadala pamene yesu adaona amayi ake ndi wophunzira uja amene iye ankamkonda kwambiri akuyimirira pafupi anawuza amayi ake kuti mayi nayu mwana wanu adawuzanso wophunzira uja kuti nawa amayi ako ndipo kuyambira pamenepo wophunzirayo adawatenga amayiwo nkumakawasamalira kwawo yesu adaziwa kuti tsopano zonse wakwaniritsa tsono kuti zipherezere zimene malembo adanena iye anati ndili ndi ludzu pomwepo panali mbiya yodzaza ndi vinyo wosasa asilikali aja adaviika chinkhupule mvinyo wosasayo nkuchitsomeka ku kamtengo ka hisope nachifikitsa pakamwa pake Yesu atalandira vinyo wosasayo adati, Zonse ndakwaniritsa. Kenaka adaweramitsa mutu napereka mzimu. Linali tsiku lokonzekera chikondwerero cha Pasaka. Akulu a Ayuda sanafune kuti mitemboyo ikhalebe pa mtanda pa tsiku la Sabata, chifukwa la Sabata limenelo linali lalikulu. Nchifukwa chake adakapempha Pilato kuti alamule kuti akathyole miyendo ya anthu opachikidwa aja, nkuwachotsa. Tsono asilikali adabwera, nathyola miyendo ya mmodzi mwa awiri aja amene adapachikidwa pamodzi ndi Yesu. Anateronso ndi mnzake uja. Koma pamene anafika pa Yesu, poona kuti wafa kale, sadathyole miyendo yake. Koma mmodzi mwa asilikali aja anambaya m'nthiti mwake ndi mkondo, ndipo nthawi yomweyo munatuluka madzi. munatuluka magazi ndi madzi mthenga wa ambuye ulemu kwa inu ambuye yesu khristu chuma chakumtundu bandi isanagawane zida inuyo mukuziwa abale kuti pakati pathu chuma chimakhala chinthu chimene chimabweretsa nthawi zina mavuto pakati pathu Makolo amagwira ntchito mamawa ndi masana, usana ndi usiku kuti apeze katundu, apeze zinthu, apeze makobiri oti ana awo azasamalirike nawo. Ndipo kholo lililonse kupatula kuti lili ndi ana, limakhalanso kuti lili ndi azichimwene, lili ndi azichemwali, lili ndi aziankolo amenenso nthawi zina malingana ndi kumtundu kwathu amayang'anabe pa iye kuti kodi kuchokera chani kwa iyeyi. chithandizo patali ndi patali chimachokera kwa munthu uja nagayira apa ndi apa kuti aliyense pakati pathu asapezeke ali ovutika mtundu wathu ndi mtundu wabwino mtundu wathu ndi mtundu wabwino mtundu wopasa chidwi umene sititayana ndi mtundu umene tikakhala nthawi zonse umaganizira kodi ankolo akuchilipa zikuwayendera bwanji kodi anti akwanamulepwese zikuwayendera bwanji kodi ana agogo zikuwayendera bwanji ndipo pamene ungathe munthu umatambasula zanja lako kuti muthangatane ndi mmene zilili tasiyana ndi abale athu achizungu amene mwina amangoti ine ndi ana anga ine ndi akazi anga saganizanso za anthu ena ake kunjako tikutengera zambiri ndikuziwa ndipo moyo wathu ukusintha ndikuziwa tikuzimangira mipanda ndikuziwa koma tikuyenera kuchenjera kuti tisataye chikhalidwe chathu chimenechi chosatayana mwina nchifukwa chake zili bwino kuti tili ndi unduna wa zachikhalidwe umene nthawi zonse ukuyenera kumayang'ana zinthu ngati zimenezi ndi kumalimbikitsa anthu kuti zabwino zimene za kumtundu kwathu tili nazo akuluakulu tisazitaye tisazitaye chifukwa tikangotayana ifeyo tatha tikangotayana tatha kumbukirani Ambuye Yesu anapempherera ndi kupemphera kuti onsewa akhale amodzi. Ndipo ife, mu umodzi wathu ndi mu umphawi wathu, timatukulana ndipo timachirikulana mwa njira ngati zimenezo. Ndiyeno lero ndikufuna kukamba za chuma cha kumtundu. Pamene tate wa khomo watisiya amasiya chuma ndipo chuma chimene chija chimayenera kuti chigawidwe ngati ndi mzibambo chuma chija chikuyenera amganizire mkazi wake aganizire anake aganizire mwinanso ena ndi ena amene waalemba mu wiru yake ndiyeno zimachitika nthawi zina kuti chuma chija chinapezedwa tilekeze ndi mbanja mamuna anachipeza asanakwatire kapena ana amene apezedwa m'banjamo chuma china chimakhala chona kuti chinalipo kale iwo asanabwere ndi amayi awo ndiye mafunso amazabwera pa nthawi imene mukugawana kodi chuma ichi awanso adya nawo kodi chuma ichi ajanso atenga nawo ndiye amanena kuti iyayi izitu mmene zinali zina- zina- zinalili zinali zona kuti zinalipo nkale inu musanabwere izo mmene zinalili zinalipo nkale inu kulibeko pa chifukwa chimenecho izi zisakukhuzeni inu simulandira nawo Hmm. zimakhala zovuta zimakhala zovuta nchifukwa chake nthawi zambiri timanena kuti anyamata mukafuna kukwatira osathamanga ayi ndiyambe ndatolera kaye katundu ndikatolera katundu kenako ndikatenge mkazi ee umayenera kutolera iti ndi iti koma usachite kufikirana pozazisa nyumba mkaziyo asanabwere chifukwa zimazavuta pomazagawana anthu amazanena kuti iyayi iwe ichi achimene athu anali nacho iwe usanabwere mkazi manja mkhosi pamene ukanakhala kuti iwe sunagule chinthu chija iye uja atabwera akanapanga zona kuti muchigule chinthu chija chikhale mnyumbamo chikhale chanonse koma wakangaza wakagula zinthu zija wekha iye uja akabwera amakhala ngati mulendo ndipo akakhala ngati mulendo zikakhala kuti zavuta pena pake zimene zija anthu amatha kumulanda chuma cha kumtundu chuma cha kumtundu komano zikakhala zonena kuti mmene chuma chija chimapezedwa munali nonse muli mnyumbamo mzimayiyo anali atabwera kale ana aja anali alipo kale ndani anali alipo kale ndiyeno mukamazakhala kuti mukufuna kuti mugawane mmauzana kuti iyayi ichitu ndi cha tonse ichi ndi cha tonse palibe kuti wina wache apanilire anena kuti iyayi ichi nchaine ndekha aa ichi ndi cha ife tonse chuma cha kumtundu bandi isanagawane zida chimakhala cha nonse ndipo aliyense amayenera kuti amve kukoma kuchokera ku chuma chimene chija ngati mwina mutazilekana chifukwa chona kuti munthu uja wachokapo chifukwa chona kuti munthu uja wamwalira izo zili mbuyo mwa alendo koma chuma chija chinali cha nonse mmene munthu uja anali moyo ndipo pa chifukwa chimenecho inuyo mmayenera kuti chuma chija aliyense atolepo aliyense chuma chija ndi chake ndi chimene ndikufuna kutanthauza pano chuma cha kumtundu bandi isanagawane zida chimakhala cha nonse chuma cha kumtundu bandi isanagawane zida chimakhala cha nonse nchifukwa chake ngakhale mukapita ku khoti amakanena kuti iyayi inuyotu apa mmene zililimu aliyense chumachi ndi chake ndiye lero abale tikupanga chaka cha mayi mariya ndipo lero tikufuna kukamba za mayi mariya mayi mariya ndi mayi wake wa yesu khristu ndipo mayi ameneyi monga tamvera m'malembo amene ndawerenga aja akuti nthawi imeneyo ambuye yesu ali pa mtanda akuti amwalire anamuyang'ana ophunzira amene ankamkonda uja kwayang'ana amayi mariya ndiye anauza amayi mariya mayi nayu mwana wanu nayu mwana wanu sikutanali mchimwene wake wa yesu kuti "Mm, mm, mm. nayu mwana wanu ndikumuuza mnyamata uja iwe nawa mayi ako mawu amenewa akupezeka m'baibulo ndipo ndi mawu ozama chinthu chimene chinachitika pa mtanda ambuye yesu akuti akamwalire inuyo mukuziwa mmene mawu otsiriza a munthu amakhalira amtengo wapatali ambuye yesu asanamwalire chimodzi chimene anasiyira mtundu wa anthu ndi amayi ake mariya amayi ake mariya ndipo wophunzira okondedwa uja akuyimirira inu ndi ine amene ambuye amatikonda amene mulungu amatikonda ndiye ndikuti lero mariya ndi chuma chakumtundu mariya ndi chuma chakumtundu chimene ambuye yesu anali nacho, chifukwatu Amayi Maria anali chuma cha Ambuye Yesu. Mukumbukire ngakhale Ambuye Yesu atamwalira, Amayi Maria anali ndi ophunzira ake aja limodzi kumapemphera nawo. Sanayisiye ntchito ya mwana wake. Amayi Maria ndi chuma chimene Ambuye Yesu anali nawo chifukwa anali amayi ake. Ndipo Ambuye Yesu pochoka akumsiya Amayi Maria chifukwa Amayi Mariayo ndi amene anambereka ndikunena kuti mayi nayu mwana wanu. ndipo mawu aja akunena kuti mmene anali pa mtanda paja msilikali mmodzi anatenga mkondo ndi kubaya mu nthiti mwa ambuye yesu psu. ndipo akuti m'mene muja munatuluka madzi ndi magazi kuyenderera kuchokera mu mtima wa ambuye yesu kuchokera mu chikondi chake munatuluka chani munatuluka amayi mariya amayi mariya amene anapereka mwachikondi kwa, mwana- kwa ophunzira uja nawa amayi ako komanso madzi ndi magazi amenewa akuyimirira mpingo umene ambuye yesu ana- ananena kuti mpingo wanga anthu anga amene ndimakonda awa ndikati mpingo sindikunena wa katolika ndikati mpingo sindikunena ccap ndikati mpingo sindikunena lutheran ndikati mpingo sindikunena chisilamu ndikati mpingo ndikunena anthu ake a mulungu anthu ake a mulungu eklesia anthu ake a mulungu ambuye yesu kuchokera mu chikondi chake munatuluka mpingo munatuluka anthu amene amakhulupirira mulungu ndipo mpingo umenewu ndi umene timanena kuti ndi mayi wathu mpingo ndi mayi wathu ndipo lero ambuye yesu akutipasa mayi wathu amayi mariya amene ndi mayi wa mpingo mmene zinkachitika zimenezi kuti ambuye yesu mmene ankampereka mayi mariya kuti nawa mayi ako ndikumpereka ophunzira ujaku nena kuti nayu mwana wanu nthawi imeneyo kunalibeko mpingo wa katolika nthawi imeneyo kunalibeko mpingo wa ccap nthawi imeneyo kunalibeko mpingo wa lutheran nthawi imeneyo kunalibeko mpingo wa chisilamu zonsezi kunalibe bandi inali isanagawane zida bandi inali isanagawane zida mmene ambuye yesu ankanena kuti nawa mayi anu mmene ankanena kuti nayu mwana wanu bandi inali isanagawane zida ambuye yesu atamwalira ndikukabwerano pa pentekoste pamene kukatulukano mpingo wa chikhristu kenakono kuzatulukano kaya ndi mipingo ina kaya ndi chisilamu kaya ndi mpingo wa mtundu chani chikhristu chija kumagawikana ena kumapita uku kumapita uku zaka zinadzapita koma mmene amayi mariya ankaperekedwa kuti nawa mayi anu Nayu mwana wanu. Inali bandi isanagawane zida. Choncho pompereka Amayi Maria, Ambuye Yesu anampereka ngati chuma cha ku mtundu, cha anthu onse a dziko lapansi. Mmene Am- Ambuye Yesu ankampereka Amayi Maria, anampereka ngati chuma cha ku mtundu, ndipo nthawi imeneyo inali bandi isanagawane zida. Funso lake nkumanena kuti, kodi atamtenge Maria ndi ndani? kodi atamtenge mariya ndi ndani mmene tagawana zidamu mmene tatengana kuti akatolika alowera uku a ccap alowera uku a seventh day alowa- alowera kuja a- asilamu alowera kuja kodi chumachi chumachi atachitenge ndi ndani chuma cha kumtundu chuma chati- atachitenge ndi ndani ndiye ndikuti pasapezeke wina pasapezeke wina opangira kunena kuti iyayi amayi mariya ndiye ine mm, mm, mm, mm, mm, mm. chuma cha kumtundu bandi isanagawane zida chimakhala cha onse chimakhala cha onse ndisamumve mkatolika nanena kuti amayi mariya ndi aife Eh, eh, mm, mm. mmene amayi mariya ankaperekedwa katolika kulibe ndisamumve wa ccap nati iyayi ine amayi mariya sizindikhuza Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. mmene amayi mariya ankaperekedwa ccap kunalibe ndisamumve msilamu nati ya za mayi mariyazo ine ayi mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm. mmene amayi mariya ankaperekedwa chisilamu kunali kulibe anaperekedwa ngati chuma chakumtundu chuma chakumtundu bandi isanagawane zida pachifukwa chimenecho aliyense akuyenera kuti apeze kuyanja mwa amayi mariya amayi mariya ndi amayi atonsefe pachifukwa chimenecho tonse tikulumikizana mwa amayi ameneyo tonse tikulumikizana mwa amayi mariya nchifukwa chake ngakhale asilamu amamziwa amayi mariya ndipo amamulemekeza nchifukwa chake mpingo uliwonse wa chikhristu umamziwa amayi mariya ndipo amamulemekeza nchifukwa chake aliyense akuyenera kunziwa amayi mariya ndipo akuyenera kumulemekeza ifeyo mwachidule ndife ana amayi mmodzi Ndife ana a mayi mmodzi. Tonse tikulumikizana mwa mayi mmodzi ameneyi, mayi Mariya, amene ndi chuma cha kumtundu chimene Ambuye anatipasa bandi isanagawane zida. Aliyense apeze kuyanja kuzera mwa mayi Mariya. Nchifukwa chake lero ifeyo pamene tikukhala sizoona kuti tizikanganakangana anthu amene tili ndi chuma chimodzi mwa mayi Mariya. sizoona kuti tizikalasana-kalasana anthu amene titha kukhala mu mtendere ngati ana a mayi mmodzi ana a mayi mmodzi mayi ndi wathu sizoona kuti asilamu tizikandanakatana ndi akatolika akatolika tizikandanakatana ndi asilamu mm -mm. sizoona sizoona kuti a seventh day tizikalasana-kalasana ndi a ccap a ccap tizikalasana-kalasana ndi a lutheran inu inu inu ndife ana a mayi mmodzi chuma chakumtundu chimene mulungu anatisiyira chimene aliyense mwa ife akuyenera kuti apinduleko monga mmene wophunzira uja amene akuyimirira tonsefe Anafe amene akuimirira mipingo yonse anamtenga Mayi Maria kupita naye kwawo. Lero ndafuna a CCAP mumtenge Mayi Maria mpite naye kwanu. Ndi chuma chimene Ambuye anakusiyirani bandi isanagawane zida. Lero ndafuna a Seventh Day mumtenge mayi mariya mpite naye kwanu ndi chuma chimene ambuye anakusiyirani bandi isanagawane zida lero ndikufuna achisilamu mumtenge mayi mariya mpite naye kwanu chifukwa ndi chuma chimene ambuye anakusiyirani bandi isanagawane zida musamve kuti kapena kuti pena pakukhala ngati kuti inuyo simukuyenera kupanga zimenezo aa mayi uja ndi wanu mayi uja ndi wanu wina asakunyengerereni wina asakunyengerereni ndi chuma chimene ambuye anatisiyira bandi isanagawane zida ndipo chuma chimenechi tikuyenera kuti aliyense mwa ife apindule nacho koma kupindula kwakukulu kumene ifeyo ngati ana a mulungu tingapindule nako ndi umozi wathu umene tingaupeze kuzera mwa mayi mariya tipemphere kuti kuzera mwa mayi mariyayi ifeyo atithandize kuona kuti tili ndi magazi amozi kuona kuti titha kulumikizana mwa iye azitipempherera azitipempherera ndipo azitinenera kwa mulungu tizinena ndithu molimba mtima mariya woyera mayi wa mulungu mutipempherere ife tsopano ndiponso pa nthawi yakufa kwathu mutipempherere tikufuna kuti mayi mariyayi akhaledi chuma chenicheni chotiyanjanisa ife m'malawi muno Mayi Mariyayi akhale kholo limene aliyense mwa ife atha kupita kukanena kuti, Amayi, taonani zikuchitika pakati pathuzi. Tatithandizeni tiyanjane. Tatithandizeni tilumikizane. Tisamakangane pa zinthu zazing'onozing'ono kaya ndi zovala, kaya ndi zichani, kaya ndi zichani. Zinthu zimene titha kukambirana ndi kulumikizana bwinobwino chifukwa ifeyo sikuti ndife anthu olekana kwambiri. Ndife anthu a mtundu umodzi. Ndife anthu a mtundu umodzi. abale anga amene tili mu mpingo wa katolika ndikukumbuseni kuti mayankho a mavuto amene tili nawo ife ndi mipingo ya abale athu tili nawo kale chifukwa chonena kuti ife tili ndi zida zotithandiza kuona kuti tiyanjane ndi abale athu tili ndi african synod imene inakambirana kale za mavuto amene timakumana nawo tikakhala kuti tifuna tikumane ndi mipingo ina ndipo kunaperekedwa kumene kuja njira zoona kuti kodi tipange bwanji kunatuluka nkhani ya dialogue tisayiwale kukambirana pakati pa mi- mipingo yosiyanasiyana kunatuluka nkhani ya inculturation imenenso imatithandiza kuti ifeyo tipereke mayankho bwinobwino chifukwa chonena kuti chipembezochi tikamachiyendesa timachilowesa madera osiyanasiyana ndipo timayenera kuti tisate ndondomeko yo- yoyenerera komanso tisate chikhalidwe chabwino kuti tithe kulumikizana ndi anzathu kwina kulikonse kumene ifeyo tikupita ndife ana a mayi mmodzi chuma chakumtundu bandi isanagawane zida ndi mayi maria tikuziwa anthufe kupatulapo dialogue kupatula inculturation tili ndi ecumenism kukambirananso pakati pa mipingo ya chikhristu kodi chifukwa chani Kodi chifukwa chani? Pamene Ambuye mwini wake anapempherera umodzi, onsewa akhale amodzi, monga inu Atate ndi ine ndi Mzimu Woyera tili amodzi. Ifeyo chotilimbitsa mtima kuti tizigawikana nchani? Chotilimbitsa mtima kuti tizisamulirana malupanga ndi chani? Sizithandiza munthu wina aliyense, sizithandiza china chilichonse, koma tikuyenera kuyang'ana chimene chikutilumikiza ife, ndipo chimodzi chimene chikutilumikiza ife ndi Maria. chuma cha kumtundu bandi isanagawane zida sopano funso nkumati sopano ndiye tiyambire pati poyambira sipovuta iniyo mukuziwa kuti pali ana ena amene akasiyiridwa chuma amaziwa kuti ndasiyiridwa chuma ndipo amachisamala ndikuchitenga kuti chuma chija chapindulire ndi kupinduliranso ena Wophunzira uja atasiiridwa Mayi Maria kuti nawa mayi ako, akuti anazindikira kuti ichi nchuma ndipo anatenga amayi aja kupita nawo kwawo ndi kumakawasamala. Koma kuli ana ena amene akasiiridwa chuma sazindikira kuti umu muli chuma ndipo sasamala. Ena amachigulitsa, ena amangochisiya chiziola, ena basi sasamalako. koma sapindula ku chinthu chimene anasiyiridwa ndiye lero ndikunena kuti chuma cha kumtundu ichi ambuye yesu atachisiya nawa mayi ako tikatenga mipingo titha kunena kuti mpingo wa katolika mwa ana onse mwa mipingo yonse unachitenga chuma chimenechi unalandira amayi amenewa ndi mtima onse ndipo umasamala mpaka na lero tili ndi mapemphero a mayi mariya tili ndi manovena ake malitani ake tili ndi korona ya mayi mariya zambiri mpingo wa katolika umalemekeza mayi mariya ali ndi zaka zambirimbiri pa 8 disembala zaka zambirimbiri koma mipingo ina sindikunena kuti kuwaloza chala kapena kuti chani aa ndikungofuna kuti ndigwiritse ntchito mawu amenewa kuti ndikukodoleninso nanunso kuti mwina chuma chimenechi simunachitengere serious ambuye atachipereka kwakuti mwina lero chifukwa chona kuti mwina mumpingomu mwabadwa Mpingo utayamba kale, mwabadwa posachedwapa, mwapeza anthu amene anali mu mpingomo asakulabadira kale za Mayi Maria. Mwina nanunso munangojoina. Nditafuna kuti lero ndikulozereni, ine monga m'khala kale, ndikulozereni chuma chimene munasiiridwa, kuti mwana iwe, ngakhale uli ku CCAP, mwana iwe, ngakhale uli ku Seventh Day, mwana iwe, ngakhale uli ku Chisilamu, mwana iwe, ngakhale uli ku mpingo wa mtundu chani, kaya ku Lutheran. Ambuye pokufa anakusira amayi awa chuma chako anakusira chuma ichi uchitengere serious tatiyeni amene sitinapite nawo patali za mayi Maria tikakumana ndi mkatolika pena pake timfunse atifotokozere ndipo ife amene tili akatolika tisaumire tiwafotokozere azinzathu za mayi Maria tiafotokozere bwino bwino ngati inafe tisakumvesa tikafunse kuti poteropo nanunso muthe kupeza mtendere kuchokera kwa mayi amenewa ndikuziwa pali akatolika ena ngakhale mpingo wawo umamtengera maria serious iwowo ngati munthu maria samtengera serious nnena pano kolona alibe nnena pano sapemphera nnena pano satchula ndi amayi maria omwewo nanunso ndikuitanani kuti chuma cha kumtundu ichi chinabwera bandi isanagawane zida ndipo pa chifukwa chimene chocho tikuyenera kuti tonsefe tipindule kuchokera kwa amayi mariya amenewa ine ndakumasulani zili kwa inu kukhala omangikabe ine ndakupasani amayiwa monga mmene ambuye yesu anakuperekera koma muziwe amayi maria ndi amene mulungu anakhulupirira kuti atha kumulera mulungu kumuteteza mwa njira zosiyanasiyana mpaka na cholinga chake chimene iye anabwerera chikwaniritsidwe ndipo powapereka amayi maria aja ambuye yesu anaona ukadaulo umene unali mwa amayi ake wotha kukulerani inu kukutetezani ndi kukuyendesaninso muzovuta zopingapinga kumbukirani amayi maria anaponda njoka amayi maria anaponda satana satana amene anamnamiza eva ndikumuuza kuti iyayi idyani idyani eva ndikusamvera mulungu amayi mariya satana anakanika satana anakanika amayi mariya anamvera amayi mariya anapambana ndiye iwo ngati ali munthu amene mulungu anamkhulupirira kuti mayi uyuyu satana sangayimepo kodi ife chotikanika nchani kuti tiziphatikize ndi amayi amenewa chotikanika nchani kuti tiatenge kuti ndi chuma chathu ndipo atiteteza mu satana amene akutizunzayi satana amene akutizunzayi tinguti tikatere talowerera tikatere tasochera tikatere tanamizidwa tili ndi amayi chuma mayi woponda njoka mayi woponda njoka Poiponda njoka, afuna kutionesa kuti anali ochenjera koposa Satana. Mulungu amphamvu zonse tikuthokozani chifukwa munatipasa Mai Maria ngati mai wathu, chuma ndithu chenicheni bandi isanagawane zida. Tikupemphani kuti tonsefe mutipase kumvesa kumeneko kuti tiatengedi amaiwo monga ophunzira uja ndi kupita nao kwathu m'nyumba mwathu, kwathu mumtima mwathu ndi kumawasamalira. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Kristu yemweyo Ambuye athu. Ameni.